nke izi bụ na um, ụfọdụ n'ime anyị ndị a mụrụ 1978 anyị pụtara ụwa na-anụ egedege mgbe ahụ ndị nna anyị oge ụfọdụ a na-aza ezi mụ ya ndị a a na-agba ijere erube ego ị na-asị nna egwu nke egwu nke egwu nke a na-asị onye etiri asị na egedege mgbe dị na ụmụazị ọ ka na-ewu ruo taa taa anyị fụrụ gị anya anyị asị onye e ji mara gị n'ụwa niile a bụ egedege nke Unubi ọ dịghị ọ dịghị gboo anyị asị ka ị kọwara anyị ma ndị ọzọ ka nụkwuo n'ọnụ gị ihe bụ na ihe gbasara gị Daalụ.
Daalụ nụ o, nnọọ nụ. Ee, nnọọ nụ o. ee. na-ekelegodi unu na-agba mbọ unu niile tupu m banye kwuwe onye m bụ unu ejeka ekenekwara m Chineke duru unu ije ọma dute unu ebe a n'udo were kwenyekwa na tupu unu ana ọkwa na ọ ya-edukwa unu ije ọma dị na maka ihe unu na-eme ihe dị mma Ah, mụ nwa nọ ebe a bụ Queen Theresa Ọnụọra echichi ndị Igbo chiri m bụ onye e ji mara mba one of Igbo land Mm. mụnwa bụ onye ahụ unu na-anụ egedege egedege enu egedege ana egedege ọ mụnwa bidoro egedege nwa na-akọkwa na Chineke mee ebere ya adịgide ruo taa na-enyekwa Chineke ekele na o mere ya dị otu a daalụ m ka m jedebegodi ebe a ọ dị mma ihe gbasara ịkwado omenala Igbo na kachasị na mba ndị ọzọ o nwere egwu anyị fụrụ oge gara aga o tebehọ ee eh, Larry Gaaga nọ n'egwu ahụ Pete Edochie nọ ya Phyno nọ ya Flavour nọ ya mana mgbe egwu a na-achọ ibido o nwere Pete Ode- Pete Edochie kwuru o kwuru sị onye ọbụla omenanị Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ ya gee ntị n'egwu a ọ bụrọ sọ ige ntị ya gbaa ya agba ozugbo o kwusịrị ya egwu bido ịkụ ijele erubego ihe a Pete kwuru gbasara ogo na ịkwado omenanị Igbo ọ dabara adaba anyị na-ajụzi kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ịkwado omenanị Igbo ọkachasị na mba ndị ọzọ ebe ụmụnna anyị ndị ọzọ bigasị Nnọọ Ezinne.
Mm. Ị ma a bịa n'anị Igbo niile zuru ezu kịta dịka ụka siri bịa dị omenanị dị ịkpọ ha omenanị Ndị ụka etie olu ọkwa na arụsị o mana ha amaghị na omenanị dị iche n'ife arụsị omenanị dị ezigbo iche n'ife arụsị omenanị bụ nye anyị mbụ ihe m soro mara bụ omenanị bụ otu ndị na-adị otu ekike ndị na-adị ihe ndị na-asụ ihe ndị na-eri ihe ndị ada eri ọ bụrọ ije ma ya akwa n'osisi ma ọ chọgasịa ihe sọba n'anị na-egbugharị ọkụkọ nke ahụ iche arụ omenanị dị iche omenanị Nwere ndị ihe na-agwa omenani ha asọ na na kọrọ ihe jere. Na be anyị a niile na-awa anyị gbakọọ ịgba nkwụ nwaanyị bido sụwa oyibo ebe ahụ. Ịgba nkwụ nwaanyị, nkupụta nwa oyibo, agbamakwụkwọ oyibo. dịka unu si ekwu ya kịta anyị gbagoo na nke ndị ebe enyi ihe ha mara ihe ha ka ha na-eme mana anyị chọrọ ịtụfuzi nke anyị bịa merezie omenanị oyibo anyị anaghị asụta ọfụma anyị amaghị ọwụ mana anyị na-asụ ya hapụzie nke anyị a e ji mara anyị Onye na-ekwu ya maziri na ọ na-akọkwara ihe masịrị ya. Ekenekwara m unu rinne o dịka unu si na-agba mbọ na-ekpokọba ihe a ebe ndị dị iche iche. Mụnwa na onwe m na-agbakwa mbọ ka m mara ma o nwere otu m ga-esi gbagote ebe ahụ gosikwa ya ihe bụ omenala. M kwadowe ekike ndị Igbo were gbagote. Kwuwekwa ya otu a m si ekwu ya ebe a. Onye ọcha nọdụ ya nwanne ya kọwara ya ihe a na-ekwu. anyị na-agbacha gị ahụ mgbe na-eme ihe niile na-eme onye ọma ihe ha na-asụ olu be ha ka ha na-asụ dị proud na-asụ ya na-asụ ya ị sụ ya oyibo ha were nganga ha na-asụ ya na-eme nke anyị wee mee ha kpamkpam ọ dịrọ mma ndị nne na nna bikonu unu bi na kafancha na ebe unu bi na obodo oyibo unu bi n'eluigwe biko sụwaranụ ụmụ unu igbo sụwaranụ ụmụ unu igbo ka ha na-amara ihe a na-ekwu ị nọ nọ ị kpọnata ha n'ala igbo a sị na ugbu a anyị okenye anọrọ ụmụaka akpọ atụrụ oji ọdụ egbu ijiji ọ bụrọ atụrụ bụ oji ọdụ egbu ijiji efi efi ka a na-akpọ oji ọdụ egbu ijiji kpọnatanụ ha ka ha na-amụ ihe a na-eme na-amụ ihe a na-ekwu mara ihe a na-asọ egede egegoro ihe ndị na-eri n'enu ụwa ma ndị ọzọ na-asọ ya ụfọdụ ihe ndị ji eme ọjị o n'obodo ha ụfọdụ adịghị eri ya n'enenu o nwere ndị ndị ọbịa bata be ha ihe ha ji eji chọrọ ha ọjị ewu mbe mana ọ na-ada eri ya mana ndị a nọ mgbago ebe ahụ ama ihe ndị a biko sụwaranụ ụmụ unu igbo na-asụkwa igbo n'onwe unu ya emezina unu ifere na ebe a ka a mụrụ unu a sị ebe a mụrụ nwa ka a mụ ya bikonu ayọọ m ụnụ eji m chineke kere mụ na ụnụ na-ayọ sụwaranụ ụmụ ụnụ igbo ọ kwa o nwere onye nke chichara fada na canada nata a sị ya bịa kara anyị ụka n'obodo na bịara ọ sụwa oyibo e bido gbụwa ya ọnụ gbụwa na ezinụlọ ya ọnụ a sị ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ o pere mpe gịnị ka nne ya na-agwa ya mgbe ahụ o pere mpe ya na mummy ya nọ gịnị ka mummy ya na-agwa ya gịnị ka papa ya na-agwa ya o jechaa akwụkwọ nata sụcha oyibo ebe a ọ bata sụwakwara ya oyibo n'ime ụlọ paghara nwaanyị na ka ọ dị mma bikonu ayọọ m unu obodo unu emezina unu ihere a sị ebe a mụ nwa ka a ma ya bikonu ayọkwara m unu ayọ sụwaranụ ụmụ unu igbo gosibanụ ha ihe bụ omenala Nwanne na nwanne ama eme mmekọ, nwanne nwaanyị na nwanne nwoke ama eme mmekọ. O nweghị onye na-egosi ụmụ ya ụdị ihe ahụ. Nwadiana gị gị na ya ama eme mmekọ, ikwu gị gị na ya ama eme mmekọ. A hapụ ihe niile ya na-emebisi na-agafe. Hmm?